wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin an bɛ ala subhanahu wa ta'ala tanu an bɛ ala barika da an bɛ nɛɛma ni kisi ɲini masaba in fɛ a ka kɛ ala kira muhamadu kan sallallahu alaihi wa sallam a n'a ka sahabaw a n'a ka so dungew ani maa o maa min tugura ala kira ni a ka sahabaw kɔ an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli ala k'an fara maaw kan minnu tugura ala kira ni a ka sahabaw kɔ an bɛ an balima bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na minnu b'a la k'an lamɛn sunna tv jabarani sanfɛ sunna tv television so sanfɛ an b'a fɔ n ko bisimila u ka kisa kɛnɛ kan u ka kisa min n'a bɛ wele qasasul anbiya ye walima qisasul anbiya nabi ɲumanw ka ɲɛnamaya nabi ɲumanw ka tariku o lakaleli kɛnɛ o siratigɛ kan sa an bɛ kuma sɛbɛ ka taa an ka karamɔgɔ cɛ la an n'ale de bɛ kisa in ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ ni o de ye fadilatu sheikh abdurahim isa dante an bɛ kuma sɛbɛ ka taa a la ni folikan min b'a bolo a n'o da lajɛlikɛlaw tulo kan bi iznillahi salamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh ustaz dante. an b'i fo i ka nin walawalali la ka lajɛlikɛbaga bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛn u sigiyɔrɔ la ni alisilamaya ka foli ye k'a ɲini allah subhanahu wa taala fɛ ala k'an bɛn sawaba ma fɔta kɛta ŋaniyata la lajɛlikɛbaga bɛɛ lajɛlen bisimila u ka kɛnɛ mandi kan ustaz an b'i fo i ka nin folikan duman in na an balimaw an bɛ ala ka cɛbaw ka kɛnɛ kan cɛba minnu don o don n'an bɛ darisu kura de sɔrɔ n'an bɛ kodɔn kura de sɔrɔ tuma o tuma n'u ka ɲɛnamaya ni a lakalila an ye an bɛ bɔ dibi la n'u ka ɲɛnamaya ni a lakalila an ye an b'an yɛrɛ sɔrɔ silamɛya siratigɛ ɲuman kan n'u ka ɲɛnamaya ni a lakalila an ye an ka kow bɛ dilan an bɛ ala dɔn ka ala kira dɔn ka maa ɲumanw dɔn ka maa ɲumanw ka taabolow dɔn ka ala kira ka sunna dɔn ka silamɛya ɲuman an b'o sɔrɔ ala ka cɛba minnu sen nɔ kan o de ye kiraw ye o de ye nabi ɲumanw ye an b'olu de ka kɛnɛ kan an ye nabi ɲuman caman ka kisa kɛnɛ sigi nin kɛnɛ nin kan nin telewisɔn so in kɔnɔ an bɛ ala ka cɛba min ka kɛnɛ kan ni an mɛnna a la ni bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn yusuf alayhi salam yusuf ye lajarabili caman sɔrɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ an ka sigi tɛmɛlenw na an kumara a ka kasoladon kan a bɔlen kaso kɔnɔna na n'o kɛra ni masacɛ ka sugo ye ni masacɛ ye wele bila a ma ka na a bɔra kaso kɔnɔ yusuf ka ɲɛnamaya a bɛ n'a fɔ a bɛna ɲɛnamaya kura de daminɛ sisan ɲɛnamaya min ni ala ka diɲɛ ye a bɛɛ lajɛlen ye bonya a bɛɛ lajɛlen ye hɛrɛ a bɛɛ lajɛlen ye sankɔrɔta lajarabiluw kɔfɛ gɛlɛyaw kɔfɛ ka d'a kan yusuf ala y'o de fɔ ko nin cogo de la dɛ an yusuf an y'a basigi dugumakolo kan an y'a mafanteya gɛlɛyaw sɔrɔli kɔfɛ nka a sabalila a muɲuna a balimaw ka tɔɔrɔ a muɲuna a kan o y'a kɛ jɔn ye a muɲuna a kan o y'a feere a sabalila masacɛ muso ye nkalon d'a la a sabalila o tilala k'a tɔgɔ tiɲɛ a sabalila k'a don kaso la a sabalila a bɔra ka na nin sabali bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ala ko ne tɛ sabalikɛlaw n t'u ka sɛgɛn n t'u pɛridi a la n t'u pɛridi a la n t'u ka sɛgɛ kɛ fu ye fewu maa o maa ye sabali ala kama walahi ala t'i ka sɛgɛ kɛ fu ye nin ye yusufu ka kisa de ye ne balimacɛ n balimamuso lajarabili bɛ e min kan an ka sabali lajarabili kɔ ye hɛrɛ ye usaz y'a yira k'a fɔ ko nin kɔfɛ yusufu bɛ fɛn o fɛn ye a bɛɛ ye hɛrɛ de ye sa a bɛɛ ye bonya de ye a bɛɛ ye kunkɔrɔta de ye e ni ne an ka gɛlɛyaw an ka di ala ma an balimaw ka lajarabili an ka di ala ma furuso ka lajarabili an ka di ala ma an sigiɲɔgɔnw ka lajarabili an ka di ala ma nin bɛɛ kɔfɛ hɛrɛ de bɛ yen an bɛ kuma sɛmɛ ka taa usaz ma ala ko k'a ye yusufu k'a y'a mafanteya dugumakolo kan a ka sabali kɔfɛ k'a bɛ ɲumankɛlaw sara nin cogo de la an bɛ kuma sɛmɛ ka taa usaz ma a ka kisa duman in a k'an fari foni n'a ye an ka se k'an tulo lamɛn n'a ye bisimila usaz naam ustaz modi naam i y'a fɔ cogoya min na an b'a fɔ k'a bɛ ten naam mɔgɔ de bɛ perese nka ala tɛ perese mhm. eh, ka d'a kan anw b'a ye cogoya min na mhm. ala subhanahu wa taala ka yeli o cɛ ka jan kosɛbɛ an y'o de fɔ ko dɔnnikɛmɔgɔw ka kuma explication dɔw la o nana se k'a fɔ kana miqdaruhu khamsina alfa sana donc ko alikiyama tile kelen k'a bɛ i n'a fɔ an ka diɲɛ san waa bi duuru alikiyama tile kelen alikiyama tile kelen a bɛ i n'a fɔ an ka diɲɛ san waa bi duuru dɔnnikɛbagaw y'a ta o yɔrɔ fana la k'a fɔ k'i b'a faamuya k'a fɔ ko tile ni kalo o ye ala ka danfɛn ye o bɛ nɔ bila ala ka danfɛn wɛrɛw de la nka ala ka se kɔrɔtalen don o kan
tile ani kalo ani kalo naam o bɛ se ka nɔ bila ala ka danfɛn gɛrɛw la Kosɛbɛ. i b'a fɔ anw naam ani fɛn minnu bɛ ala ka eh, ye danni kɔnɔ nka ala ka se ala ka se ala ka masaya o tɛ se ka dansagon o kan bari olu ye danfɛn ye o kama n'i y'a filɛ n'o ye ustazi ye ni mɔgɔ min y'i ka lajarabili filɛ ni tile ni kalo ye ani san ye e b'a ye k'a fɔ k'a ka jan koyi a ka jan o de y'a to patienter ni ani sabali ni mɔgɔ caman t'a sɔrɔ o de kosɔn ala subhanahu wa taala nana mun fɔ yusuf ka kisa kɔnɔ ko a bɛ nin cogoya nin na k'ale ye yusufu basigi komi i da sera a ma cogoya min na a tilala ka aya laban ni mun ye mhm. ko walahi k'ale tɛ mɔgɔ si ɲumankɛla ɲumankɛla si ka baraji tiɲɛ i b'a faamuya o la k'a fɔ mhm. ko mɔgɔ de bɛ perese nka ala tɛ perese hmm. awɔ i bɛna a ye sisan ɛɛ yusufu balimaw ye fɛɛrɛ minnu ta a kama janfa minnu ta a kɔntoro la olu janfa ninnu de bɛ ka kɔmanse sisan ka segin yusufu balima ninnu ma olu janfaw de bɛ ka kɔmanse sisan ka segin yusufu balima ninnu ma illa bi ahlihi an yɛrɛ b'o fɔ ko kɔlɔnjugu yiri a bɛ kari a yɛrɛ kɔnɔ ala de ko k'a b'a laɲini e ko ko non k'e ka hadamadenya la ko f'e k'a kɛ cogoya wɛrɛ de la donc ala b'a yir'i la k'a fɔ ale de ye setigi e tɛ setigi donc ustazi kuranɛ bɛna an kunnafoni daminɛ o yɔrɔ de la an ka nin sigi kɔnɔ donc ni de bɛna yusufu a tamkinnen kɔfɛ a basigilen kɔfɛ a hakilina lafiya tɛmɛlen kɔfɛ misira dugu kɔnɔ ala bɛna taajuru saraw bonda dayɛlɛ a ye mais an bɛna a ye ni maa ɲumanba ni a tɛ kɛ taajuru sarala ye o fana ye ibitilaw de ye dɛ awɔ a ma kɛ kɔnɔna mɔgɔ ye e ko ko mɔgɔw y'a bɛɛ k'i la ko mɔgɔw ye n tɔɔrɔ mais ala sera k'e bɔ o bɛɛ kɔnɔ ka na i bila palasiba la ɛ n'i bilala palasiba la i k'a dɔn k'a fɔ ala de ye hɛrɛ kanu i ye e man k'i kɔfilɛ bilen o a ne ko de ko mɔgɔw ye ko ko kɛ ne ko n fana b'o ɲɔgɔn kɛ i n'a fɔ diɲɛdenw b'a kɛ cogoya min na n mɔna mɔgɔ min fɛ yen sisan kɔni ne ye palasiba sɔrɔ n fana b'a yira a la a muso tun bɛ nin kɛ ne la a denw tun bɛ nin kɛ ne la o tun tɛ ne minɛ ka ɲa mais e ɲinana k'a fɔ olu sababu ɲuman au moins o n'o ka juguya bɛɛ e sera ka bɔ difficulté bɛɛ kɔnɔ fo e nana palasiba sɔrɔ bi i kɛra directeur ye i kɛra nin ye donc i man k'i kɔfilɛ olu la o fana ye ɲuman dɔ k'i ye dɛ donc yusufu bɛna kɛ o exemple ɲumanba de ye yani mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ nin ɲɔgɔnna kɔnɔ i ka yusufu lajɛ

sisan yusufu hakilina sigilen kɔfɛ a ka basigi kɔfɛ ala bɛna bonna wɛrɛ dayɛlɛ a ye marhalatul intiqam k'a yir'i la sisan i kɔni basigila i hakili sigina i fala i fɛrɛla donc n bɛ n ta sara an bɛna lajɛ i bɛna mun kɛ sisan est ce que i bɛn'i ta sara wa o fana ye lajarabili le ye o kosɛbɛ est ce que i bɛna kɛ voilà donc hmm. euh, ustazi ala bɛ k'i da don o de la k'o ɲɛfɔ an ɲɛna mm. ka an ka don ka ko an ka don aya nin kɔnɔ mhm. tuma caman an b'a fɔ an ka sigiw kɔnɔ k'a fɔ mhm. kuranɛ bɛ usulubu dɔ utiliser kisa kɔnɔ mhm. i bɛna faamuya k'a fɔ ko kuranɛ ka kasudu tɛ kisa lakalili jɛ ye
kuranɛ ka kasudu t'o ye nka kuranɛ ka kasudu ye mun ye o de ka kisa dɔ bila i ɲɛkɔrɔ i b'i yɛrɛ ye lahalaya min kɔnɔ au moins e kana bin a fili ɲɔgɔn kɔnɔ i ka se k'i yɛrɛ rattraper ka leçon sɔrɔ a kɔnɔ i ka ɲɛnamaya kura i bɛ ɲɛnamaya min kɔnɔ i ka se k'o latigɛ latigɛ cogo ɲuman na k'i kalan i ka ɲɛnamaya taabolo la kosɛbɛ o de kama kuranɛ ma baser kisa kan n'a zaatu ye a ma fɛn bɛɛ lakale
tuma caman bɛ nin fɔ o de kosɔn n'i ye yusufu eh, kisa lajɛ généralement mhm. i bɛna aya nin lajɛ ni aya nin kɔnɔ maskutu anhu belebeleba caman de b'a kɔnɔ donc kuranɛ y'i daje fɛn minnu kan mais automatiquement nasu yɛrɛ natɔ la texte yɛrɛ cogoya la dɔrɔn e yɛrɛ hakili bɛ se k'a yir'i la wa i b'a dɔn k'a fɔ siga t'a la kuranɛ ka nin ɲɛfɔ cogo b'a yira k'o de kɛla o de kosɔn udabaw y'a ta nin yɔrɔ nin kɔnɔ k'a fɔ ko atanas aw ye tanasuya
atanasuya mhm. ale ye terme ye eh, musalahu don musalahu kura don eh, eh, littérature moderne cɛba dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko julia

musalahu bɛ mun ɲɛfɔ ko yani atanasu walima atanasuya laɲini min b'a la o de ye k'a fɔ a bɛ ɲinini kɛ i la yani wasilatu li tawsi li tawsi mafhumu nasul mughlaq wa tafkiru fi khariji nas
a b'o bɛɛ d'i ma c'est à dire a bɛ sira dɔ de d'a ma mhm. nasu min n'a fɛrɛmɛlen don a mhm. gogoro donnen don a la a y'o walawalali min kɛ tan mhm. nin cogoya ninnu na siga t'a la k'a fɔ kuranɛ y'o baara min kɛ o de b'a to e b'a kuma nin fɔ teliya la i b'a faamuya sɔrɔ mhm. nka n'i sigila ka nasu nin lajɛ mhm. a ye sira dɔ fana d'i ma mhm. sira min b'a to nasu nin kɛrɛfɛla a n'a dogodogonin kɔnɔla i bɛ se ka se yɔrɔ yɔrɔ nasu nin kɔnɔ

u nana u ye mun kɛ kosɛbɛ o dora ka cogo di u ye mun donc nasu bɛ kuma a b'i i bila ka nin bɛɛ lajɛlen imagination sɔrɔ donc a bɛ wele k'a fɔ ko atanasuya eh, ustazi mhm. nin aya nin bɛ mun yiri la fɔlɔ a b'a yira k'a fɔ ko san wolonwula nɔgɔya tɛmɛna mhm. san wolonwula nɔgɔya o tɛmɛna ka ban fadakhalu alayhi fa'arafahum wa hum lahu munkirun san wolonwula nɔgɔya parce que aya bɔla n'i ye yɔrɔ dɔ de la wa kadhalika makkanna li yusufa fil ard a bɔla o kɔnɔ dɔrɔn a bɛna fɔ a y'o fermer ala tul a nana don n'i ye tuguni yani majali wɛrɛ kɔnɔ walima maqtaw wɛrɛ kɔnɔ walima hadisa belebeleba wɛrɛ kɔnɔ o ye mun ye ko yusufu balimaw nana an dun tun b'a dɔn k'a fɔ yusufu ye ɲinini kɛ k'ale ka bila poste la pour que a ka gɛlɛya ɲɛsigi o tɛ o la nɔgɔya san yɛrɛ tun hali o ma don fɔlɔ o parce que an tun bɛ sugo fasari de la o tɛ mais automatiquement kuranɛ y'i t'o la nkɔrɔ ka se ka na nin fɔ ten ko yusufu balimaw donna a kan o dun nakun ye gɛlɛya de ye donc o kɔrɔ k'a fɔ ko nɔgɔya san wolonwula tɛmɛna sahih naam automatiquement i b'o faamuya nasu kɔnɔ hali n'u ma f'e ɲɛna e b'a dɔn wallahi nɔgɔya san wolonwula tɛmɛna ka d'a kan gɛlɛya de kɛra sababu ye k'u lase yusufu fɛ ɔ gɛlɛya nin dun fɛnɛ ɲɛsigila ni nɔgɔya ni nɔgɔya de sahih donc ni gɛlɛya kuma fɔla o kɔrɔ ko wolonwula tɛmɛna nɔgɔya la kosɛbɛ donc a bɛ fɔ nin ma ko atanasi an y'a fɔ cogoya min na julia kristeva ale ye littérature

qissa kɔrɔw kan k'a étudier o nana yani terme dɔw ta mustalahatu dɔw ta mhm. ka baser olu kan o mustalahatu ninnu ka tɔgɔ dɔ d'o ma nka réalité u bɛ ka fɛn fɛn fɔ kuranɛ y'a utiliser a ka usulubu la
a tɔgɔw de ma bɛn voilà olu de nana tɔgɔ kura da la tɔgɔ kura da la ka ka bɛn ka sanga fana ni an ka wagati cogo an ka lahalayaw ye fɛnɛ dɔw la sisan kuranɛ ka nin siyaku nin b'a yiri la k'a fɔ ko gɛlɛya san wolonwula laala an b'o daminɛ na walima an b'a san filanan na an kɔni donna a kɔnɔ an kɔni donna a kɔnɔ
ka da a kan eh, ni gɛlɛya siyɛnna ka don i b'a sɔrɔ maranin dɔ bɛ yen dɔw bolo sɔrɔ ka ban a bɛ se ka kalo dama dama ta a bɛ se ka hali san san kelen ta kosɛbɛ
nka kuranɛ ma i da se o ma kosɛbɛ kosɛbɛ o de kosɔn an y'a yira k'a fɔ n ko yusufu ka pɔsi ɲini min ni yusufu ko ij'alni ala khaza'inil ard an ko pɔsi ɲini tɛ nka yɛrɛmakaran de don adamadenya latangali a b'i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ kulun kɔnɔ e bɛ se kulun na kojugu e y'a ye k'a fɔ fiɲɛ bɛ ka wuli a bɛ ka yani safina yɛguyɔgɔ a bɛ ka bato yɔgɔyɔgɔ fɛn fɛn donc e dun y'a dɔn expérience min b'e la o ka bon ka tɛmɛ min b'a ɲɛfɛ mais e ye voyage la den de ye a o yɔrɔ la e k'a fɔ ko a cɛ est ce que a t'a di ne ma tan o tɛ ɲinini ye o o tɛ ka ko chauffeur ya nege b'i la o o ye mɔgɔ kisi de ye o donc yusufu y'o ɲɔgɔn de kɛ O de kosɔn mɔgɔ minnu b'a ta nin yɔrɔ la ko Yusufu ye ɲɛmɔgɔya ɲini Yusufu ma ɲɛmɔgɔya ɲini mais Yusufu hamina de pour que a ka se ka ɲɛnamaya latanga ni umma kisili ye walima kuma sigiyɔrɔma filanan n'an da sera walima fɛnɛ laala komi manasibu fila yirala Yusufu la astakhlisuhu li nafsi conseiller spécial pour moi kosɛbɛ masakɛ y'o de demande a fɛ i ka kɛ ne ka conseiller spécial ye parce que hakiliba min b'e la tan vraiment ni mɔgɔ mɔgɔ y'i bila i kɛrɛfɛ i tɛ fili i tɛ fili mais Yusufu ko a ma tiɲɛ don o ye fɛn bɛ se k'o kɛ mais ne tun ɲɛ b'a la gɛlɛya min kofɔtɔ don n'i tun ye ne bila o minisiri so kunna min b'a to n bɛ se ka jamanadenw lakana ni o ye ka gɛlɛya nin ɲɛsigi o de tun ka di n ye o bɛ e yɛrɛ ka fanga waa basigi dɔw b'a yira k'a fɔ ko yusufu k'a ma pilasi ɲini ma pilasi ɲini o la almaskutu anhu

anw ko kasɔsu kisɔsu tɛ dɛ kasɔsu an ka base y'o de o ye kisɛ ye kuranɛ ta n'i y'a ye an sera kisɔsu ma kɔrɔ k'an dɛsɛla o kɔrɔ an ma masudaru foyi sɔrɔ hakika sira fɛ an bɛ se k'an bolo laminɛ ni mun ye nadtarru ka segin ka taa kisɔsu riwayaw ma ka se k'a lajɛ k'olu ni nasu hakikiw mukarana ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn baro ɲɔgɔn n'o ye
donc an ka laɲini tɛ manabɔ ye an bɛ ka kuma minnu fɔ a bɛɛ ye kisɛ de ye
o la kuranɛ y'i daje yɔrɔ dɔw de kan mhm. an b'a essaye k'olu fɔ ɲɔgɔn ɲɛna n'e y'o faamuya dɔrɔn kuranɛ filɛ nin ka mun fɔ automatiquement i bɛn'a faamuya o dɔw de ye yani dɔnnikɛbaaw ka juhudu ye kɛrɛnkɛrɛn bolo ma kisa lakali la mhm. ilhaqu almaskutu anhu bilmantuq bihi kuranɛ y'i daje yɔrɔ min kan mhm. k'o lakun yɔrɔ la yɔrɔ min na ni kuranɛ kumana pour que e lamɛnlikɛbaga i ka se ka faamuya sɔrɔ o de ka kan o la usazi mhm. aya nin bɛna yani tafsiri filanan min yira an na mhm. n'a da ma s'o ma mhm. o kɔrɔ k'a fɔ ko ja ko gɛlɛya min ni yusufu tun y'a ko fɔ kɛ k'a bɛna na a ma dan misira ma dɛ a ma dan misira ma a ma dan misira ma a ye misira n'a a dafɛ dugu bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ tuma dɔ la an yɛrɛ bɛ se k'a fɔ k'ala ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen nasɔrɔ wa dalil shaminkaw de natɔ filɛ nin misira kɔnɔ
o dun tɛ gun kelen kan donc n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko gɛlɛya nin tun bɛ ka misira dɔrɔn kofɔ ninnu tun tɛ na misira kɔnɔ mais yusufu balimaw ka nali misira kɔnɔ ni kuranɛ ka nin aya fitinin nin ɲɛfɔli ye o ye daliluya ye k'a fɔ ko jaa yusufu tun bɛ ka kɔriyali kɛ ka taa gɛlɛya min ma gɛlɛya nin kɛra foroba de ye a ye bɛɛ lajɛlen labɔ donc

yufidu tartib naam faw hina naam faw sari yusuf balimaw nana yɔrɔ min na dɔrɔn barrière tɛ yen fadakhalu alayhi o donna yusuf kan o kɔrɔ ko barrière tun tɛ masakɛ ni masakɛ ni a ka jamanadenw cɛ a ka jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ yani siyasatu babu maftuh i bɛ na i b'i ka miirina fɔ mɔden ne bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ e kɛra minisiri ye ne t'e sɔrɔ bilen
Fo rendez-vous bɛ taa kalo kelen audience fo k'o ɲini an yɛrɛ ka kɛ ne yɛrɛ tɛ sa mais e bɛ jɔn ye i bɛ jamanadenw de ye jamanadenw de ye ni jamanadenw tɛ e tɛ wele ko minisiri n'olu tɛ i tɛ yɛrɛ mais n'olu tɛ e lasɔrɔ dun jamanadenw t'e lasɔrɔ o kɔrɔ de i kun tɛ Donc o kɔrɔ k'a fɔ k'anw bɛ yɛrɛ nɛgɛn de la yan ko fanga nin ye fanga de yan e bɛ mɔgɔ min kama olu t'i lasɔrɔ pour que jamanaden k'i lasɔrɔ f'a ka kalo kelen sigi dɔw mako bɛ sa pewu sɔrɔ k'i lasɔrɔ ka papiye kelen signer dɔrɔn mako i bɛ t'i sigi deux heures et puis rendez-vous bɛ d'i ma tuguni don min na tuguni k'a fɔ k'o don k'i bɛ se ka na i bɛ t'i sigi tuguni trois heures quatre heures cinq heures i sigilen don ka minisiri makɔnɔ a tɛ sɔn i ka don tuma dɔw o tɛ bɔ yɛrɛ ko ci dɔn c kan

kuma bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don wa kuma bɛɛ n'a séance don ka tila k'an kalan ɲɛnamaya na han tuma dɔ la dɔw yɛrɛ bɛ se k'i yɛrɛ ɲininka a nin yɛrɛ fɔ kun bɛ yan wa jaa ikhwatu yusuf fadakhalu alayhi e de bɛ ka kalan o donna a kan ee ala anw ka diɲɛ laban mɔgɔw ko ko walahi kuranɛ ye tiɲɛ fɔ n'e tun ma nin fɔ anw ka faama jugu tun tɛna dɔn k'a fɔ k'o bɛ ko jugu la ninnu ye étrangers de ye jamanadenw tɛ dɛ étrangers de don mais u nana don min na en même temps o donna yusuf kan o don bɛɛ a k'u bila ka don a bɛ mun fɛ a nakun ye mun ye usazi mhm. an b'a faamuya nin na k'a fɔ ko seyidu nas hmm. khadimu khadimuhum ah, n'a fɔra k'i ye maaw la kuntigi ye mhm. i ye président ye o kɔrɔ k'e ye jama ka baarakɛden de dɛ mhm. i ye premier ministre ye i ye maliyɛnw ka baarakɛden de ye i ye président ye i ye maliyɛnw ka baarakɛden de ye ya salam i bilala pɔsi pɔsi la k'e ye ɲɛmɔgɔ ye i k'a dɔn k'i ye jamanadenw ka baarakɛden de ye o b'i utiliser wagati wagati y'o ja wa i bɛ sɔn o de ma parce que i bɛ jama de kama fo ɲɛmɔgɔ ka nin dɔn de ka nin dɔn ka nin faamu o de kosɔn barrière tun tɛ Yusufu n'a ka jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ hali étrangers n'olu nana dɔrɔn automatiquement o n'a bɛ ɲɔgɔn ye yusufu tun t'i da sunɔgɔ la fo 11 heures k'i labɛn k'i ka daraka dun fɔlɔ 30 minutes une heure kɛ daraka dun dama la parfum fiyɛw ni fɛnw na ka sɔrɔ ka bɔ ka sira barrer ka mɔgɔw tɔɲɔ ka taa i ka bureau kɔnɔ ka taa 2 heures kɛ dɔrɔn ka segin ka na yusufu tun t'o kɛ dɛ n'a tun b'o kɛ ninnu tun bɛ na don min na o tun t'a ye Hmm. donc nin de ye kisa laɲini ye o awa laɲini bɛɛ ye nin de koyi kisa lakali kun e ye pour que k'i ka mali kura lajɛ bi mhm. ninnu ka mali kɔrɔ la o tɛ yan e ka mara kura i ka mali kura i bɛ fɛ k'a fɔ ko jamana kura min i bɛ ka hami n'o ye i kan k'o lajɛ ni dɔw ka jamana kɔrɔ de ye olu maa ɲumanw tun b'a kɛ cogo di k'i ta suma ni o ye yusufu balimaw nana dɔrɔn fadakhalu alayhi kuranɛ de ko ten dɛ audience tun tɛ fosi tun tɛ donc k'e kɛ i tɛ sɔrɔ i tɛ sɔrɔ telefɔni na i tɛ sɔrɔ fɛn na e bɛ kɛ minisiri ye dɔrɔn i bɛ nimoro kura ta i bɛ tila ka message sɛbɛn ka ci u ma o tɛ jaabi donc an b'a ye de o la k'a fɔ ko ja ala ka maabaw minnu ye ɲɛmɔgɔya kɛ histoire kɔnɔ ɲɛnamaya histoire kɔnɔ o tun tɛ nin cogoya nin na dɛ ayi o kun b'o bilakun dɔn o b'o bilakun dɔn wa o tun bɛ hami wa o b'a dɔn ko olu ye jamanadenw ka baarakɛden de ye sase an b'o fana faamuya sɔrɔ aya nin kɔnɔ aa ala nana se point dɔ fana ma tuguni aya kelen kabako aya walayi i bɛn'a ye an bɛ bi sigi bɛɛ kɛ nin aya nin kan an tɛ se ka bɔ O aya fana n bɛ se ka fitinin de fɔ dɔrɔn ka sanga ni programme kɛ cogo ye sinon ko k'a fasari i bɛ bi tile bɛɛ kɛ aya kelen kan parce que maskutu anhu min b'a kɔnɔ o de ka ca kojugu n'i tilala k'o lapoyi ka tila ka mantuku bihi fɔ i b'a ye k'a fɔ a bɛ waati ta kojugu o kɔrɔ o yɛrɛ dama o bɛ tanranti miniti bɔ ɲɛfɔli la ɔ suratu Yusufu yɛrɛ bɛɛ dun tɛ tɛmɛ tanranti miniti ka ɲɛfɔli la mɛ ka sɔrɔ a dun bɛ ka san bi wolonwula action de f'i ɲɛna donc i b'a dɔn o la k'a fɔ ko kuranɛ bɛ se kisa lakali de la kojugu kojugu c'est à dire ka ko d'i ma ni nɔgɔya ye ni surumani ye e yɛrɛ bɛ se k'a faamuya ten i b'a fɔ k'a filimu b'i ɲɛ kɔrɔ kuranɛ ye mun fɔ ko y'o donna yusufu kan dɔrɔn k'a y'o dɔn fa arafahu nka o m'o dɔn yɔrɔ foyi ye yusufu la yusufu y'o dɔn nka olu m'a dɔn
nin fana ye kabako kuma ye dɛ yusufu balimaw nana o donna a kan o donna a kan yɔrɔ min na dɔrɔn yusufu y'o ye a y'o dɔn a y'o dɔn nka olu m'o dɔn yɔrɔ fosi ye yusufu la alahu akibar hada kalam a b'an bila k'an miiri ɛ cogoya di yusufu y'o dɔn wa cogoya jɔn olu ma yusufu dɔn ɲininkali
aa ɲininkali mhm.
o la kisa bɛ fɛn fɔlɔ min yira an na fɔlɔ naam naam yusufu ma ninnu dɔn yusufu y'o dɔn nka olu ma yusufu dɔn mun de kosɔn a jaabi fɔlɔ ye mun ye yusufu ni ninnu bɛ fara don min na ninnu ka hadamadenya tun dafalen don parce que ni mɔgɔ tɛmɛna san tan ni seegin kan ka san mugan ni duuru sago yɛlɛma min bɛ don i ka ɲɛnamaya la o yɛlɛma tɛ kɛ yɛlɛma ye yɛlɛma min b'a to k'i bɛ fili a tigilamɔgɔ ma complète wa a dancogo la
mɛ mɔgɔ min ka hadamadenya ma dafa fɔlɔ mɔgɔ min bɛ don hadamadenya yɛrɛ bazi kɔnɔ san tan ni fila san tan san wolonfila o tigilamɔgɔ ni i y'o ye a mɔgɔkɔrɔbalama n'i ma kɛ hakili duman i tɛ se k'a tigi dɔn cogo si i bɛ se ka fili a ma complètement munna parce que e n'a farala don min na o y'a sɔrɔ a ka ɲɛnamaya ma se a basigi yɔrɔ ma a yɛrɛ yɛrɛ ma fɔlɔ a danni ma dafa kosɛbɛ fɔlɔ o b'a to o la i b'i yɛrɛ ɲininka ko ni mɔgɔ min ko i ma o la don aa ko sɛki modi ko yusufu n'a fa bɛ fara don min na ko yusufu san tun bɛ san joli ɲininkali aa ne t'o dɔn ne t'o dɔn alahu alam non i ma ijtihadu kɛ sa ɛ kuranɛ y'a fɔ aya kɔnɔ k'a panpara kuranɛ ye yusufu si a y'a ɲɛfɔko fila de kɛ suratu yusufu kɔnɔ ya salam a ɲɛfɔko fila aa ustaz o d'an tulo kan kuranɛ kumana yusufu si kan siɲɛ fila siɲɛ fila suratu yusufu kɔnɔ ka yusufu aji fɔ panpara kɛnɛ kan siɲɛ fila hmm. ah, ah, ne dun ɲininkara ko o farala k'a to aji jɔn na e ko ko ne t'a dɔn ah. an kana kuranɛ kɛ kalanjɛ ye sa alwukuf ma alaya watafakuru fiha atadabur o de ɲininen don ma kana hadisan yuftara
donc i kan ka jɔ nasu bɛɛ yɔrɔ kuranɛ aya bɛɛ yɔrɔ ka miiri n'a ye ka taasi n'a ye o de kuranɛ ka laɲini ye munna nin fɔra a laɲini ye mun ye o la mhm. o jaabi ye mun ye kuranɛ y'a f'i ɲɛna o mm. ko wagati min na ni taamanden ninnu nana yusuf ta kɔlɔn kɔnɔ mhm. o ye mun fɔ mm. ya bushra haza ghulam

Ghulamu bɛ fɔ denmisɛnnin mɔdɛli jɔn de ma ni a fɔra mɔgɔ ma ko ghulamu arabukan na o b'a sɔrɔ a tigi si bɛ san hakɛ jɔn n'i ye ghulamu lajɛ ka sanga o de kosɔn b'a fɔ ko man qaraba sinnul bulugh ghulamu bɛ fɔ denmisɛnnin de ma denmisɛnnin min surunyana baliguya ma a ma don a ma baliguya fɔlɔ
ɔ n'i ko sisan denmisɛnnin min surunyana baliguya ma i bɛ segin ka na ulamaw nafsiw ka majalu fana na k'olu ɲininka yala o waati jɔn de ye ni denmisɛnnin cɛmannin bɛ baliguya o bɛna f'i ɲɛna ko bon ko cɛmanninw bɛ baliguya plus généralement ka daminɛ san tan ni fila san tan ni saba san tan ni naani san tan ni duuru san tan ni seegin o bɛ nin jira i la o la i bɛ aji ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o ye aji minnu d'i ma o la camancɛ ta i sɔnin sigi o kan o de tun ye yusufu aji ye don min na a n'a fa bɛ fara ɲɔgɔn na o ye san tan ni fila de ye
o ye san tan ni fila ye to kɔrɔ k'a fɔ ko kuranɛ ko i ma suratu yusuf kɔnɔ mhm. ko yusuf n'a fa o bɛ fara ɲɔgɔn na don min na o ye san tan ani fila ye kuranɛ kelen nin k'i ma tuguni k'a fɔ yusufu a n'a fa fara ɲɔgɔn na n'o kɛra san tan ni fila ye o kɔrɔ k'a fɔ yusufu tumana min na eh, kuranɛ tilala k'a fɔ na falamma balaga ashuddahu atainahu hukman wa ilma donc balaga ashuddahu o bɛ fɔ mɔgɔ mɔdɛli jɔnw de ma balaga ashuddahu laɲini jɔn de b'o la i bɛ siɲɛ ka tigilama si ye o kɔrɔ k'a fɔ ko tumana min na yusuf sera san bi naani kuranɛ ye yusuf san tan ni fila ko f'i ɲɛna ka tila k'a san bi naani ko f'i ɲɛna
donc n'a y'a san bi naani f'i ɲɛna sisan tan ni fila o bɔ mm, bi naani na bi naani na n hakili la a tɔ bɛ to mugan ni seegin mhm. o tɛ kosɛbɛ a tɔ bɛ to mugan ni seegin mugan ni seegin mhm. donc o la sisan an ye tan ni fila sɔrɔ mhm. an ye mugan ni seegin sɔrɔ hmm. o wagati in na muso nana jarabi a la
zalika nana la jarabi a la hmm. o la jarabilen kɔnɔ fɛnɛ yusufu nana kaso kɛ san wolonfila an ye tan ni fila sɔrɔ an ye mugan ani seegin sɔrɔ an tilala ka wolonfila an k'o fara o kan tuguni o tɛ kosɛbɛ donc n'i ye wolonfila fara mugan ni seegin o kan eh, wolonfila fara o kan maintenant tuguni san wolonfila kɔfɛ a nana sibo tafsiri kɛ nɔgɔya san wolonfila o nana tɛmɛ fɛnɛ tuguni
donc wolonfila fila an y'o de sɔrɔ sisan ka fara mugan ni seegin kan ka tila ka fara tan ani fila kan ani fila kan n t'a dɔn i bɛ k'a faamuya kosɛbɛ n bɛ k'a faamu a bɛna fɔ nin ye yusufu si yɛrɛ a balimaw bɛ na a fɛ wagati min na kosɛbɛ o de bɔ aya b'i bila i bɛ miiri nin bɛɛ la bon nin bɛɛ maskutu anhu de ye aya kɔnɔ bɛɛ hakilima de bɛ nin bɛɛ ye donc o kɔrɔ k'a fɔ mhm. yusufu balimaw bɛ na don min na mhm. ka don yusufu kan mhm. ni a y'o ye dɔrɔn a y'o dɔn mais u m'o dɔnyɔrɔ fosi ye yusufu la munna kuranɛ ko wa hum lahu munkirun n'o tɛ kuranɛ n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ ko kuma adi dɔ tun don an b'a fɔ fa arafahum walam ya'rifuhu kosɛbɛ mais wa hum lahu mun mais munkiruna e o ka jugu dɛ e ma ko e cɛ o fana bɛ se ka kɛ mun dɔw fɔ yɛrɛ la a hakili ma jigin a la yɛrɛ walahi pour que k'a dɔn k'a fɔ ko kuma tun tɛ se ka fɔ fɔcogo fosi la fo munkiruna o jaabi ye nin de tan ni fila mugan ni seegin mhm. wolonfila mhm. wolonfila n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan san bi duuru ani duuru i y'o kɛ mɔgɔ min kɔ e bɛ se k'o dɔn cogo di

min huna an b'a dɔn o la n'i y'a ye yusufu a y'o dɔn olu ma yusufu dɔn a laɲini ye nin de ye a filanan ye mun ye tuguni ustazi modi o de ye k'a fɔ waati min na n'o ye yusufu bila kɔlɔn kɔnɔ e ye mɔgɔ min bila kɔlɔn kɔnɔ ka tila k'a bɔ kɔlɔn kɔnɔ k'a bila jɔnya sira fɛ walahi i ka bisigiya fanba kɔni k'o kɛra maa jasilen de ye o kɔni tɛna don da la bilen a tigi sara walima a feerela ka taa jamana gɛrɛ la e k'a fɔ k'e bɛ t'o minisirilama sɔrɔ hakili tɛ miiri o la teliya la o de kosɔn o m'o dɔnyɔrɔ fosi ye yusufu la bari olu ye yusufu la bolo min kan o tun t'a dɔn k'a bɛ se ka kɛ minisiri ye tan O de kosɔn m'o dɔn yɔrɔ fosi y'a la o hakili yɛrɛ ma jigin a la o bɛ se ka jigin a la n ko peut-être n'i y'a bila mɔgɔ kɔnɔ n'i tun ye Yusufu bila bolo ɲuman kan i bɛ se k'a miiri don n'a nataw la a bɛ se ka kɛ mais i y'a bila bolo jugu de kan o ah parce que mun na ko parce que k'a fɔra ko anw fa ciyɛn tabaga de bɛna kɛ den nin ye anw balima cɛ tan ani fila e anw mun ka kɔrɔ anw minnu y'an fa kidima san jan kɔnɔ e ala bɛna surprise k'anw na k'o di den nin ma k'anw to yen fo an su o tɛ kɛ o de kama o y'a bila bolo jugu kan wallahu ghalibun ala amri ah o tun t'a dɔn ko a bɛ se ka kɛ tan tan o de kosɔn wa hum lahu munkirun walayi fɔ cogo t'a la nin kɔ o Allahu akbar e pourtant o t'a dɔn koyi fil'a ma totalement o t'a dɔn wa o tɛ miiri a la k'a fɔ ko nin bɛ se ka kɛ yusufu ye

a dɔw yɛrɛ i bɛ se ka kalani tan ye u ka fini na voilà donc o de kosɔn i fili man d'o ma parce que olu tɛ yɛlɛma teliya la bɛɛ in nama duguba kɔnɔ mɔgɔ yɛlɛma ka di ka tabiya kelen de b'u bolo ka t'o tabiya kelen de kan donc o de y'a to yusufu y'o dɔn k'o ma yusufu dɔn a kumakan duurunan ye mun ye o ko ko hatta yusufu y'o ye dɔrɔn k'a y'o kuma ɲɔgɔnya ni kibiti kan de ye a ma sɔn k'o kuma ɲɔgɔnya ni abarani kan ye o de y'a to ko m'o dɔn yɔrɔ foyi dɔn yusufu la kɔntɛ ko ni yusufu tun kumana hali ni abarani kan ye dɔɔni dɔrɔn mm. k'o tun bɛna a dɔn peut-être o bɛ sɔmi k'a fɔ mm, est-ce que nin t'an ka yɔrɔ la est-ce que nin t'an ka yɔrɔ mɔgɔ dɔ ye mun de y'a to nin abarani kan bɛ taa nin cogoya de la mais a kɛlen ka o kumaɲɔgɔnya ni kifitiya ye mhm. k'i ban ka abarani fɔ a n'a bɛ palasi min na o de y'a to o ma se k'a bisigiya yɛrɛ hali dɔɔni ko nin bɛ kɛ yusufu ye parce que n'a tun y'o ka kan fɔ dɔrɔn ɲininkali misɛnninw tun bɛ na e bɔra min e sigilen tun bɛ min e tun bɛ yan fɛ wa donc

a o ye mun kuma ye
Allahu akbar. Ah, o kuma ka ca dɛ o ye mun kuma ye parce que Mhm. hadamadenya tabiya b'a f'i ɲɛna ko awɔ ne bɛ se ka n balima dɔ ye san tan tɛmɛnen kɔfɛ san bi naani tɛmɛnen kɔfɛ a n bɛ sɔmi dɛ aa nin ni nin ni dante bɔlen don koyi Mhm. n bɛ to siga la o Mhm. a joli fɛ ou bien a ye cent pour cent n tɛ se k'a confirmer mais ni n kumana n'a ye dɔrɔn n b'a dɔn k'a fɔ ko nin de don o la sa choix de bɛna to ne bolo sa n ka n yɛrɛ ɲɛfɔ a ɲɛnɛ mhm. ka n yɛrɛ yira a la mhm. walima n ka n yɛrɛ cachélen to mhm. n kana n yɛrɛ ɲɛfɔ a ɲɛnɛ
donc o kɔrɔ k'a fɔ aya b'a yir'i la almaskutu anhu dɔ ye mun ye ko kuma tɛmɛna dialogue ba de tɛmɛna yusufu ni ninnu cɛ o dialogue bɛ kɛ mun ye aw bɛ bɔ min mm. ah, anw bɛ bɔ kanaan mm-hmm. ɛ eh, aw mɔgɔ eh, tan ɲɔgɔn kɔ nin cogoya nin na o ka di ah. aw bɛɛ bɔlen don ɲɔgɔn na mm-hmm. ah, o tuma aw bɛɛ ye balimamaw de ye a a bɛ se k'o fɔ o anw bɛɛ ye balimamaw de ye anw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fa kelen na aw bɛɛ bɛ ba la ayi anw bɛɛ tɛ ba la nin y'aw faden bɛɛ ye ayi dɛ anw faden mɔgɔ fila bɛ yen mhm. kelen kɔni o fatula o fatula o fatula o mɛnna awɔ o mɛnna o fatula cogo di aa ɔ ɔ fɛn bɔn a taala kungo kɔnɔ bɔn a- a a fɛnna suruku y'a dun o bɛ kuma dɔ fɔ ye kɔni Ah bon Oui. Ah, ok. Ah, donc, euh, aw fa yɛrɛ ka lahalaya bɛ cogo di bɔn an fa bɔn basi foyi t'a la a kɔni kɛla cɛkɔrɔba ye Ɔ, an ye den min ka kibaruya f'i ɲɛna depuis suruku y'o dun an fa yɛrɛ ma lafiya bilen Ɔ, a kɔni bɛ yen hɔn Ah, ɔ, mun de y'a to aw nana yan a gɛlɛya de b'anw fɛ yen an nana balo ɲini na ah bon ok baasi t'a la ah, a b'a ka mɔgɔw wele donc a k'a janto ninnu na a ye ah, a b'a ka attaché wele dɔn a y'aw hakili to ninnu na ah, a y'o bisimila hmm. a ye palasi d'o ma o bɔla kanaan o ye mɔgɔ min tɔgɔ fɔ nin ye maaba de ye an y'a kibaruya mɛn a bɛ se k'i yɛrɛ fili bin na o cogoya la donc pour que a ka se ka fɛɛrɛ dɔ sɔrɔ k'o bisimila ka ɲa k'o ladon ka ɲa k'o bɛrɛbɛrɛ ka ɲa o de kosɔn aya nata b'a yirila hatman ko yusufu ye bonyaba de kɛ ninnu ye kosɛbɛ kosɛbɛ ani fana balimaw nana fɛn ustaz u y'u ka séjour bɛɛ kɛ bonya ni fɛn kɔnɔ Très bien. n'u kun kɔnna k'a dɔn u tun bɛ degun o tun bɛ degun a dɔw tun b'o dogo ka segin yɛrɛ donc aya bɛ nin bɛɛ yirila kɛnɛ Kosɛbɛ, kan kosɛbɛ. i ma kuranɛ ka Wallahi. kabako ye o de kosɔn walayi n'a fɔla yɛrɛ ko kuranɛ kira ka mujiza don mujizatu khalida wa ala m'a ɲɔgɔn kɛ ciden fosi ni kira tɛ walahi a fɔ ko haqqan tiɲɛ don mu'jizatun khalida ciden tɔw bɛ ban ciden tɔw bɛ fatu n'u ka mu'jiza ye mais kira fatula a ka mu'jiza bɛ kɛnɛ kan yɛlɛma fana ma don a la

nka kibaruya min bɛ bɔ a kɔnɔ kabako don an filɛ nin ka san bi duuru ni duuru kibaruyaw de fɔ tan nin aya kelen pe kɔnɔ ah, san bi duuru ani duuru hmm. wa aya b'a yirila ko yusufu n'a balimaw kozela bien wa yusufu balimaw a y'o bonya a y'o bɛrɛbɛrɛ a hmm. kɛla n'o ye a sigila n'o ye a ye baro kɛ n'o ye a y'o resuwa a y'o bila palasiba la o sunɔgɔla ka ɲa a ye dumuni dumanw d'o ma aya nin bɛ nin bɛɛ f'i ɲɛna k'a sɔrɔ a m'a f'i ɲɛna direct la hmm. parce que i tɛ se ka mɔgɔ dɔn fɔ i ka na ni nin siraw de fɛ hmm, hmm, mais ale kɔni tigi bɛ to contraire a bɛ to dɔnbaliya kɔnɔ parce que sira tɛ yen mun b'a to ale b'i dɔn mais e kɔni b'a dɔn. e y'a dɔn ka ban. donc hakilima hakilima ni e tɛ ko mara i kɔnɔ i ye maa ɲuman de ye n'i balima ye nin cogoya nin na i bɛ girin fɔlɔ de k'a dɛmɛ e tɛ hami fɔlɔ a k'i dɔn a k'i dɔn ka d'a kan n'a y'i dɔn a nana laɲini min kama a bɛɛ bɛ tiɲɛ a bolo et puis action min tɛmɛna e n'a cɛ ale de ye juguya ta k'a ɲɛsin e ma bon peut-être hali ni e y'i yɛrɛ dayɛlɛ a ye cogo cogo a bɛ gêner komi i y'a fɔ cogoya min na donc c'est obligatoire i k'i yɛrɛ to bi na dɔɔni pour que i ka se ka a tigilamɔgɔ faamuya I m'a ye a ye u ka sago bɛɛ k'u ye a sɔrɔla k'a yɛrɛ yir'u la kosɛbɛ donc ça c'est waati y'an tantigɛ ma kosɛbɛ an y'a fɔ cogoya min na naam an bɛ an yɛrɛ wasa don ni nin ye mhm. ni ala ye sigi wɛrɛ yira an na inshallah yusufu n'a balimaw ka ko tɔ kɛla cogoya min na mhm, an kɔni ko ala filɛ nin ka yusufu fɛnɛ lajarabi dɛ mhm.
ah. ka se d'a ma se ka mɔgɔ lajarabi se la jaa ala bɛ mɔgɔ lajarabi fantanya la mm-hmm. ka i lajarabi se la k'i lajarabi palasi la hmm. ala filɛ nin ka yusuf lajarabi a fila bɛɛ la se ani mm-hmm. palasi hmm.
e don ko masaya ko irada don ah. dɔw la Yusuf alihamudulila a bɛna kɛ exemple ɲuman ye ni lahalaya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Alahu. Sigi nataw la.
Inch'Allah. An na walawalali ko la inch'Allah. Naamu. An b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛɛ sɔn a Amina ka fɔtaw la yarabi alamina. ka bɛɛ lajɛlen fo sigiyɔrɔw la. Naamu. Naam. Oustaz an b'i fo eh, an b'i barika da kumakan minnu fɔra Ala ka faamuyali ko ɲuman di ne ni lajɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen ma yarabi Ala ka sigida wɛrɛ jira an na